ndipo iye adapanganso kafukufuku yemwe adapeza kuti social media ndiyo imene idali njira yeniyeni yomwe anthu amapangira ndalama ichi ndicho chidampangisa kuti alakalake atakhala content creator ndipo iye social media platform yomwe anasankha kuti azigwirisa ntchito idali YouTube. Pa tsiku la pa 25 March mchaka cha 2019 ndi tsiku limene iye adapanga YouTube channel chake choyamba. Kumbukirani kuti nthawi iyiyi TikTok idali isadatchuke. Ndiye Kamlanje atapanga tchanelo chake choyamba ankapanga upload ma music video omwe iye ankajambula poti pa nthawiyi iye adali ali kale videographer. Komabe ngakhale ankapanga upload ma music video omwe ankajambula amaonabe kuti ngati apitilize kugwiritsa ntchito ma music videowo sangam'thandize kukwaniritsa masomphenya ake odzapanga ndalama ndi intaneti chifukwa ma views omwe ankapeza akapanga upload ma music videos sankakwana olo 50 views, ambiri amakhala 20, 30 penanso osakwana 20. Ndiye poti YouTube inkafuna kuti iye akhale ndi 1000 subscribers komanso 4000 watch time kuti ayambe kumulipira pa ma views, iye adaona kuti n'zovuta kufikira pamenepo. malingana ndi timavyuzi tomwe ankapeza ndipo iye atalingalira mofatsa adaganiza zoyamba kupanga mavidiyo ophunzitsa anthu ena kupanga edit ma videos pogwiritsa ntchito Adobe Premiere Pro ndipo ma videos omwe iye ankapanga adali a mu chizungu poti ankaganiza kuti atha kukhala ndi omutsatira ambiri chifukwa choti chizungu ndicho chiyankhulo chomwe chimagwiritsidwa ntchito ndi anthu ambiri pa dziko lapansi. Ndipo mavidiyo ophunzitsawo adawapanga kwa miyezi ingapo ndipo iye ankaonabe kusintha poti mavidiyozi ena ankapitirira 50 views ndipo ena ankafika mpakana 100 chakuti views. Komabe iye ankamvabe kuperewera poti zomwe ankachitazi sizinkafikira ngakhale 5% ya zinthu zomwe a YouTube ankafuna kuti ayambe kumulipira pa mavyuzi. Ndipo izi zidampangisa kuti iye apange upload filimu yomwe anthu atha kuikonda kwambiri ndipo iye adapangadi upload filimu imene anthu atha kuikonda imene anatenga pa Burning Centre ndikuipanga upload ku YouTube channel chake. Izi zidampangisa kuti. Channel chake chifikile ma subscribers opitilira 2000 komanso watch time opitilira 6000 ndiye poti adakwanisa zonse zomwe a YouTube ankafuna iye adapanga apply kuti ayambe kumulipira koma a YouTube adakana channel chake kuti sichingakhale nawo mgulu lopanga ndalama pakuti chidagwiritsa ntchito ma video omwe adali a wina kapena kunena kuti ma videos okuba a copyright ndipo iye adakhala pansi ndikulingaliranso kuti akonze bwanji tchanelo chakecho kuti azathenso kupanga apply ndipo iye adachotsa ma videos onse omwe sadali ake ndipo poti munthawiyi YouTube idali isanasinthe zochitika poti munthu Akadilita vidiyo yake, watchtime sankakwera kapena kutsika, amakhalabe chimodzimodzi. Izi zidampangitsanso kukhala ndi mwayi opanganso kachikena apply ndipo izi zinathekadi. Anapanga apply ndipo a YouTube adavomera tchanelo chake kuti tsopano atha kumapeza ndalama pa YouTube. Izi zidampangitsa Kamlanje kukhala osangalala komanso wachimwemwe poti adayamba kuona tsogolo loyamba kupanga ndalama pa internet. Ngati mukufuna kuti nkhaniyi ipitilirebe osaiwala kupanga like, comment komanso kupanga subscribe channel chimenechichi cha Kamlanje Tech ndipo tiye tionanenso ku part number 3 ya nkhani yanga.